kee ka afịa si dị tata kee ka ọlụ si dị kee maka ụmụaka kee maka eh, ife niile a na-eme eme bụ ife ọma ọ ga-adịrị ndị Igbo niine mma em aha m bụ Precious Okwuchukwu Okafọ nke na-ewetara unu ndị ama ama n'oge Igbo Amaka anyị na-akpọta ndị niile ama ama n'ala Igbo unu na-anụ afa fa ndị na-agba asọmpi dị iche iche ndị nọ n'ihe ejije ndị bụ ndị na-achị anyị otu fa si dịsị n'ikem n'ikem ka anyị na-akpọta fa ka anyị na fa na-akparịta nkata dịka otu asụsụ Igbo ga-esi wee na-aga n'iru ka omenala igbo hapụ ifu maka na onye a mụrụ amụnye na omenala o jee mebezi omenelu ọ bụrụzie na e, ọbọdịfọ ikwu ka a na-eme maka na ndị igbo sị na adị amụ aka ekpe na nka ọ ga-adịrị ndị igbo niile mma
Igbo amaka ndị eji eje mba ngị onye na-anụ onu m ọ bụ n'oge ndị ama ama nke igbo amaka ka unu na-ekiri onye nọ n'isi emume ya bụ nwaada igbo precious okwuchukwu okafọ anyị na-asị gba mbọ

o nwere agadaga nwoke anyị na ya nọ a fụ dimkpa a fụ ogologo imi ya em ndị igbo mụrụ nwa e anyị ga-eje ka ekenetu nwoke a anyị na ya nọ bụ e, nnukwu maazị maazị nnọọ kene ndị igbo na-ekiri anyị
ee ana m ekene unu ndị igbo ihe mere mgbe bifo m bidogodu ife ọbụla m na-ekwu ee ọkpa m adị elu ana amaga m esi nọdụ anọdụ ka ọkpa m lu ana ee afa m bụ ọdịra nwobu ihe eji malakwa m na ife onyonyo bụ josef ọlọ nlọ ọ nya ọ dị mma em ọdịra kedu mpaghara ala igbo ebe i si ee abụ m onye anambra

sekọndịrị skuul na ọnịcha kwa gwana anyị afa ụlọ akwụkwọ ị ma na ana like ana m achọ nnọọ mgbe ọbụla onye bịa nnọọ kpọọrọ m afa ụlọ akwụkwọ ya ọ ya bụ o lu echi onye sị m na eje nweta ife a onye ahụ ekilie ya gwa m ebe ị gụrụ okay ebe m gụrụ akwụkwọ i think uh, my primary school bụ new bethel then uh, secondary school ọnịcha high school na ebe isi ndị ọkpọ na-anagasị n'ọkọ skuul a ka m gụrụ then university bụ eh, um, nke a na-akpọ ya federal polytechnic oko ya m gụ mass comm so ọkwana ya ọ dị mma ihe anyị na-eme ka ị na ife a ife gbasara ife onyonyo ụbọchị mm, ego mm. ọ dị mma kedu ka eh, ihe a bịa n'ọka kedu ife na-akpọnatakarị ndị ọka ụnọ ma e wezuga ekeresimesi Ah, o nwe ihe ọzọ ọ ime ọka nụ. ya bụ ime ọka na-akpọnatacha ndị nọsikwuru obodo oyibo ọ bụkọbala ife o ha mbanụ ihe asọsọ omume azịrị mmemme a na-eme n'ọka ya bụ onye nọgodu obodo oyibo ọ sọ ya bụgodu Yugoslavia ebe ọ bụla ọ sọkwa ya nọ ọnọdụ ọnụ na-ara ya kpakam ọ gbara na-abịa Kedu ife ọ bụ a na-emegasị n'ime ọka? Kedu mmọnwụ na o nwe ihe ọzọ a na-eme ee jee na ebe nwa a wa na-awa ji ma ga na-aṅụgharị mmanya na-apịagharị ụtarị ka anụmanụ ghọta gị ọgwụ Ndị nwere aṅụrị. a na-enwere aṅụrị na- na-aṅụ mmanya Ndị- ndị a afụbeghị n'ọtụtụ oge afụsịa fa anya Hey, ndị wo- yo- what's up man ọ dị mma kedu nri ndị e ji malụ ndị Ọka ee ọ, ofe onugbu a na-esite ya nnọọ mma onugbu um, and uh, mm, I think onugbu na onugbu ka fa na-ete nnọọ ete ya nnọọ ebufutelu gị ya. ị ma na nwaanyị Ọka ife ife ife ife erike
ọ dị mma em, na a bịa na be unu one ka unu dị Mm, uh, seven I think Seven, kedu kedu ife seven bụ n'ọnụ Igbo na onye ọbụla ejewalụchago nke ya nọ ma ndị nụgo seven kedu ife ọ bụ n'ọnụ Igbo okay ee
ọkwa ịsa agwatakwa m ya gị nwa bụ onye nke one n'ime mmadụ ịsa ikpeazụ nnọọ ị na-enere m anya elube m oge ịdị bụ ikpeazụ ị na-enegharị m anya m sị ikpeazụ adị m old eh. mba akara m nka ka ị na-achọkwa nke m si nọ nke ikpeazụ ị na-ekiri m ị karọkwa nka cha mba ị ma nnekwu nwa ya agba ma mma nwoke ijie
ọ dị mma kedu ka i si wee ihe ejije a ị na-eme ka ka i si bido ah, ife onyonyo eh, ya bụ ife bụkwana mgbe m nọ ka mgbe m ka nọ ụmụ ihe primary school ọ ya bụ anyị na-eme ihe ọbụla anyị na-eme na school mgbe ahụ n'ụlọ akwụkwọ a na-akpọkarị m mụ bịa soro mee even mgbe m nọkwa eh, eh, secondary school otu ụbọchị nnọọ ka m nọkata nnọọ m nọkata nnọọ na-agafe nnọọ mgbe m si school abata so I saw eh, ka afụ fa eh, Osita and Chinedu those people ha na-agbanye nnọọ so I saw them so na-agafe nnọọ fụ n'ebe ndị mmadụ gbakọju so ofu obi sị m gakene m gaa so ọ bụrụ na ndị na-eme film ha ya mbụ izizi m fụ nnọọ those people I was very very young dị nnọọ happy mgbe ahụ so m bido develop be that love enwebu m ya before na achọzi m iji wee melụ career you understand so

ozu nnọọ mana ịsụkwa na ya adịghịkwana mfe so a kpọọ m sị m nke a na-abụ na na-achọpụsị ụmụazị afụ mụnwa ebe nọ nnọọ nọrọ n'onwe m nnọọ so nọrọ nnọọ na-ekiri ha nnọọ ihe a na-eme so mgbe a m fụzia nke a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ director so m kọwaziala ya from there from there film izizi m mere ọ em, secret of that woman onye director ya bụ eh, emeka nwosu you understand ọ ebe a ka e si bido kpọwa m eh, joseph ọlọ nlọ ọ dị mma anyị eje em, ndị igbo na-ekiri anyị unu fụ onye anyị na-akparịta nkata bụ odira nwobu ọ ga-adịli ndị igbo niile na mma anyị ga-eje ka anyị kiritụ nwanne anyị nwoke n'ihe ejije ndị ọ na-emepụta ọ bụ na anyị kiritụ ya nachata azụ anyị na ya ka nọkwa biko apụkwala ee onye ị na-ele iru ya n'igbo onyonyo ugbu a bụ nwanne gị nwaanyị ee ndị igbo mụrụ m aha m bụ okwuchukwu okafọ ọ ga-adịrị gị na mma anyị kiritụ nwanne anyị nwoke na ihe ejije ndị ọ na-emepụta anyị nachata azụ anyị na ya ka na-akpa
chachachacha igbo kwenu mụanụ zụanụ rienụ ṅụanụ nkịta sị ka a tụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa ama gbaa igbo amaka

ndị e ji eje mba ị sị na gịnị bụ aha ihe ejije si

ị ma na eh, o nwelu ka mmanya esi enye gị ife ide emegbube Fe- um, Ọ ife ịdị mma na ya. ọ ife ịdị mma na ya ka ya enye gị Karịrị. ọ ntọ ife ịdị mma na ya ka abịa enye gị i menwu onye ọfụma ma ọ bụkwa na nna alụ ụlọ ana mụ na mụ na ọ bụ onye ụlọ ana maka ndị ga na-eje n'akụkụ ya ọlụsa gị ọ bụkwa ụdị ụlọ ana biko mba ọ bụla ụdị ya ọ dị mma em, n'afọ afọ kedu afọ ibiji i ji bido ihe ejije a? Ai, no, eh, o o tekwana o tekwana um, o elugokwa ụmụ ihe 12 kịta ahụ 12 bụ afọ iri iri iri na iri na abụọ abụọ mm.
afọ iri na abụọ nwatakịrị a mụ na afọ iri na abụọ etosigo agbakwa obele ife ihe dị ka ihe ejije ole ka i me ọ kakwa nkụ na-echeta nkwa onye elugo ee iri ise
o lugokwu iri ise ọ gafegokwu mana nke dịgoro eh, nke dịkarị pụtagoro kịta kịta bụ eh, aka nkụ ma ma nke a na-akpọ ibu and sons ma nke a na-akpọ i- ihe ibu and sons nke ife mere ya ọ mụ na ibu nnọọ nwa ya ofu nzuzu a gịnị ya yichekwuru yichekwuru chukwu ekwana ya ọjọọ mụ na eyi lọ mụ na ibu eyi chọkwa ịkpara m enye m sign mgbe eje ịkpara enye m sign biko echekwa m na ị sị na ibu and sons mgbe ife abụrụ ya na afa ka abụrụ ya ọ bụrụ afa sọrọ onye nwe ọrụ ọbụọ

ibu and sons ahụ maka na ya bụ film ịmago ị na-emekọ em, ụmụ ihe with ndị mmadụ a sị ndị gbagotego olu o nwere ife ya bụ o nwere some things ị gara ị na-eme ọ nọkata nọkatakwa ọ kpọọ na- kpọọ gị sị gị bịa ọ ka mma na i mere otu a mee ya otu a mana mgbe ị na-eme ya ị ya-echekwanụ na ị na-eme ọfụma mana ya ma na na o nwere ka ihe esi ya abụ ime nya ọ dabakalịa so wọta nya bụ ifefe amaala maka na ọ mgbe ahụ ọ nọkata ibu ọ oh my godfather ka ọ yọta ọ mgbe ahụ ọnakọta emekọta m na-emegokwu so many films m na-emego film nnọọ anyị emego ife onyonyo nnọọ rinne ọ mgbe ahụ ọ nọkata ọ sị m mee ya otu a mee ya otu a mm. ada amụcha n'akwụkwọ ofu mmụta mana ha bụ ọbụkwa na ma onye ọbụla dị nnọọ nke nghọta so ya bụ ibu and sons a onye Ọ fịara arụ rinne. mara onye mara and anyị dị ịbụọ ibu mụ ịbụọ ka anyị dị mụ na nwanne m ji na ede you understand so ịghọtago sara iwere iwe
maka a sị na ya ghọta na maka ife anyị gba n'aka enwere ike ịnara gị ya wee mere ndo ego ndo ndo ọ dị mma ee unu fụ ka anyị na nwanne anyị nwoke na na-akpalite nkata ihe gbasara ihe ejije ndị ọ na-ewepụta

Igbo amaka ndị eji eje mba na-ekilinụ ndị ama ama nke okwuchukwu okafọ na-ewetara unu igbo amaka ndị igbo kwe

kedu onye a na-asị onye mmadụ na-enechala anya ihe ejije ọ na-eme Ah, ah, ah. na ife onyonyo Mm, n'ife ejije ife onyonyo bụ tv kenke wụ ejije na nkọwa ife ejije bụ film movie bụ ife ejije maka gba nkụ a sị m kpọọ m kpọọ ịtọ m fụ n'anya nke ukwu nna abụ m fụnarị otu a nna achọgbu ka m na-alụkọ ọrụ n'ọrụ ghọta m na-akpọ igbugoro bụ onye izizi then Nkem Owoh ị mara ndị a na-eme comedy a na-adị ụtọ

ọ gwụcha ọ gwụcha oyibo si ịchụ o nwekwa ozi oyibo ọzọ si ịchụ chegodị they are good ife niile a bụ permission niile ị na-ana bụ sọsọ ka i kwuo ọ kwesịrị na ị ga-ebute mele ka nata permission wee sụọ ofu nsọ iwe na iwe onye kwe ahụ permission ihe niile a na-eme na ọ permission ka a na-ana
dịka ihe ejije nke i mere ikpeazụ e nwe ihe ejije bịara i mere ikpeazụ mm, mm.

n'ihe ejije ị ma na ọ ndị Igbo wepụta ihe ejije hmm. kedu ife ọ dị ka ife kpatalụnụ na ihe ejije mere na asụsụ Igbo adịrọzị dịka otu nke unu na-eme n'oyibo dị ugbu a dịka m sị ka ndị nnọọ n'ime afịa ugbu a jee goo ihe dịka ihe ejije narị abụọ m ma afụ
n'ime ị ma ife dị n'ụwa anyị pụta bụ na hmm. onye ọbụla na-ebelieve so much n'ebe English nọ

ịghọta so that is why even sometimes o nwere nke ga-abụ i nwe nwe film igbo i mee a producer produce o bupụta ya n'afịa ị fụ that na ọ na-aga afịa karịa nke oyibo a maka na ọ dị- ọ na-adị m ka ndị igbo aka bidoro fụba asụsụ fa n'anya ọ ife ọhụụ maka na ọ ihe ọhụụ a bịa n'asụsụ izizi e ji mebe ihe ejije kedu ndị na-eme ejije n'obodo ọ Igbo nụ a? ọ Igbo nụ Arọ ndị Igbo Igbo nụ na a na-eme ihe ejije n'obodo anyị bụ naijiria bụ ndị igbo bụ isi ya gbam mana i nere anya fụ na e nwe igbe onyonyo ọ ga-abụ i site n'ụtụtụ nenegide ruo ruo echi niile sọsọ yoruba ka a na-asụ. yoruba nwekwa nke hausa nwekwa nke iji a ga na-asụ sọsọ hausa kedụzi ife mezi ndị afụ bidozi ife a ji wee nazi- nakwuruzie ndị be queen amalụ m amalụ m ọ ife ndị what's up men butere anyị ife ndị what's up men na fa na-achọ ịgwazi ndị igbo na-achọzi ịgwa ndị yoruba na ndị hausa na fanwa ka fa na fanwa bụ ndị england naijiria amana m ihe bụ ihe a niile bụ maka mmesi wee kwuo achọrọ m ka ị gwa m ihe gị nwa na onwe gị chee n'obi gị na ọ ife mee nụ o ji wee dị otu ife mee nụ bụ na ị ma na eh, let me just ama m ebe m ebido ahụ mana ntụ oyi onye Onwe oyibo ihe o mere sụba. Ehe. so ị ma o nwe ife dị na in this movie industry now sometimes i nwe ike mmadụ abịa nnọọ camp abidogodo nenebe a sịba ka nenebe ka onye a si asụ igbo ka onye a si asụ igbo ị ghọta ọ bụ na onye na-ada asụ e, e, oyibo well na ọ igbo ka ọ na-asụ you find out that na enwere ike asị ya na ọ na-emenwu nke oyibo a kacha eme that n'elu mgbe nke igbo you find out that na in fact producers adịghị alikezi ime film n'igbo ha dị alike ya because of gịnị ọ dịghị enye fa ego and fa feel that na o nwere ya ego ya ọ narọ aga afịa chukwu daalụ nnọọ ka unu si ebupụtakwu ife unu na-eme na because ọ bụrụ na unu na-eme- ife a na-eme na unu na-ebupụtara ya agwakwa m kala ibupụta ya

ka afa nke this girl nke onye yoruba funke ọkwa film yoruba ka o mekata wee bụrụ mmadụ ọ bụrụ onye ọbụla wee mara ya ọ ka na-eme nwaanyị bụ ha abụ ewu ewu n'ụwa niile ịgbam nwaanyị abụ ndị igbo na-emezi gebe a na-asị na ụmụ agbọghọ na iwe ndị igbo ga-edenwu ụdịrị nke funke akindele o nwee onye bụ nwa agbọghọ mara mma otu funke nọ n'ala Igbo obi ya ekwe ka o dee ụdịrị film afụ obi ya ekwe ya na ya sị na ya sị na ya dị local na ya sị ị bụzi onye ọcha onye sị igbotic abụ m igbotic n'onwe m
a sị mba nne m na igbotic amazi m ebe a na-achọje ndị igbotic nwa igbotic ahụ nne m na igbotic eh, ọ dị mma ka anyị jee kilitụ nwanne anyị nwoke ọ bụrụ na anyị kilitụ ya anyị nachiata azụ anyị na gị ka nọkwa biko igbo ndị ọma ndị chukwu kele ọfụma anaghị ihe anyị na-ekwu ebe okwu anyị niile a na-ejekwa bụ ka anyị sụba asụsụ anyị anyị sụba igbo na igbo amaka o maka na onye hapụ nke ya nke ya hapụ ya mgbe afụ ọ bụzi yoruba ka anyị ga-asụ ịzate nakwute ndị obodo ebe a ga-akpọ ihu ka i si kwuo yoruba sị na ị dị yorubatic ị ga-asụbazi awụsa Hausa nne m tik. ya asụrụzi awụsa ndị be queen amakwana onye bụ ka anyị fụ onwe anyị n'anya fụ obodo anyị n'anya fụ asụsụ anyị n'anya ọ ga-adịlị anyị na mma ka anyị kirie nwanne anyị nwoke na ihe ejije ndị ọ na-eme ka anyị kiritụ anyị nachiata azụ anyị na gị ka na-akpa em o nwebiri o nwere ike bụrụ na ugbu a ka ị na-apụta na-afụ iru m na igbe onyonyo gị ma na anya gị dị n'ebe o kwesịrị ịdị aha m bụ okwuchukwu okafọ nke na-ewetara unu ndị amama n'oge igbo amaka onye mụ na ya nọ bụ ofu agadaga nwoke na-eme ihe ejije n'ala anyị bụ naijiria ọdịra nwobu anyị ga-eje ka anyị kiritụ ihe ejije ndị ọ na-eme ọ bụ na anyị kiritụ nachiata azụ

kedu ife ọ dị ka ọ ya mee ndị mmadụ bụ ndị Igbo onwe anyị ejiri wee juo onwe anyị afọ n'ịsụ asụsụ anyị
na mmasị nwere nke ikwu maka eh, amaghị ebe m esi bido ebido bido ebe ọbụla
ee eh, ihe mere ya bụ na ọkwanụ ndị bekee mechara ihe a niile ị ma na ihe na-eme ndị Igbo bụ ife ọbụna ndị ndị bekee budata n'ala kpam anyị buru ya n'isi ị ghọta anyị chefuzie omenala nke anyị like eh, mgbe eh, ka ife a na-akpọ ya sagging ama m na ọ ndị ọcha na-eme ya mana kịta ndị Igbo anyị buruziri ya n'isi

ị nwaa anwa maa ọgọdọ ọnọdụ ga ụdọ ji m aje nọ isi aje ma ọgọdọ alaka alawụ mba alaka alawụ okay otu anọ na m malụ ọgọdọ na ahụ nsogbu adịghị How- ya gịnị dị gịnị ka a na-ekwu ife a ị ghọta so ọ- otu ọ mentality ha ị ghọta

ọ nke na-ewulu ba ya bụ nke na-ewu ee na amarọ ife na ọ marọ ife dị on board ọ marọ nọ- ọ ọmakwana ife- swagger ọ dị mma ee ọ bụrụ na e mee gị onye isi ndị Igbo niile kịta kedu ofu ife mba sị emekwana m sị emena m nnọọ okay ị na-asị ọ bụ na e mee m Ọ bụrụ na okay a kpọọ gị oku kịta sị gị ka ị bụrụ onye isi ndị Igbo niile na ihe dị otu a bụ ife ife emebigo n'ala Igbo kedu ife ọ dị ka ife izizi ị ga-eme iji dozie ka anyị bidogoro na nke a alakụrụ m anything gbasara politics ka anyị banyegoro ebe a mhm. ihe ọmụrụ ị na-ajụ m na ị bịa gwa Igbo kedu ife izizi ị ga-ebu ụzọ kedu ndụmọdụ ị ga-ebu ụzọ nye anyị hụ onwe anyị n'anya ife mebigo dị gị ka ọ na-apụzi apụ
dressing na nkecha ọkwa ife a kpọrọ ya kwa nkecha mhm. maka ị ma na ị ma na o nwe mgbe nwa ọ ya-abụ onye yiri efe ị malụ tribe o si na ya akwa ya o nwere ndị na-eyi ya o yi na alị ọba olulu ịgwa gị ebe onye ebe onye si ọgwụ iyi ama ebe onye si because na o yi ya nwe ndị abụ o yili ị ma na onye Igbo Igbo as in onye Anambra m ma-asị na eh, dress- culture anyị dressing anyị ya bụ ekike ekike mhm, ekike maka ekike matter n'ala Igbo mana kịta a na-ebuchatakwu ya azụ o, ka m si afụ ya maka na o nwe o nwe o nwe mbọsị m nọ na-aga through my phone

ụmụ nwaanyị ma n'ala anyị Mary Kay parikie momekie ịma na weather weather fa Mary Kay Mary Kay ịma na weather fa na weather anyị wụ ofu na ihe eji alụ ihe eji lụ the thing wụ maka weather fa ịma na weather fa na-adịtụ cool mana weather anyị na-acha anwụ anwụ erike onye ihe afọ i jee golu ife Mary Kay o Mary Kay na-ete n'ilu anwụ chazie ya ma onwe ka weather mgbọsị i ji gata ụgbọ obele ebe a nọ ị chọpụta na o nwe ka ebe a si achazi chọpụta na o nwe ka ebe a si acha ya bụ ife adịrọ mma onye ọbụla mala ife ife ọ kwesịrị na-eme ọ bụrọ n'iwu na onye ọbụla ya-etecha ihe niile Ọ dị mma. ka e mee nke ndị ọcha nke ndị ọcha na-eme kedu em, ihe ndụmọdụ ọ dị ka ị ga-enye ndị nne na nna na ụmụaka anyị na-adị asụsụ igbo

ị ga na-apụ apụ ị ya-amụtalịlị ya ụmụaka mụkwa n'Ọka kịta fa niile ndị na-asụ otu a na-asụkwa n'oyibo a na-asụ n'ụnọ a ezigbo na-asụ. sọ oyibo ọ bụkwa nke a anyị na-asụ ama m mana So, a kedu na ndụmọdụ ị ga-enye ndị nne na nna ndị n- na-achọdị ka ụmụ fa asụ igbo chaa chaa fa achọdị ịnụ ya bụ ife n'ụlọ fa Eh, ndụmọdụ m na-achọ inye fa bụ na biko biko biko igbo anyị amaka oyibo malụ mma mana ị tụkwasịkwunye ya igbo n'elu ị fụ na nwa gị a ya-agakwunu far maka na onwere ka ị ga-esi nọkata ee ịrapụ onye ị bụ onye ị bụzi jebe be onye ọzọ ịghọta biko nne na nna bikonu bikonu bikonu rapụnụ ụmụazị gị ọ nwa gị ọ nwa gị nwoke nwa gị nwaanyị ka ọ jee mụkwanụ igbo a rapụnụ ya oke ife na-esokwana ọ rapụghị orie ee na na ụmụ ụmụazị ibe ya na-egwukọrị egwu maka ọ ya nwere ndị isi akị like mụnwa ndị isi akị ga na-egosikwu ya igbo ọ rapụ ya ọ ra sị rapụ ya ka ya na ụmụazị ya na-egwukọ egwu ọ na-asịgodu bụ na a da akụ akụziri ya n'ụlọ akwụkwọ o sigodu from ebe a na-amụta maka onwe ndị ụmụ- ụmụazị a bụ n'elu mgbe ọ bụla a na-anọ n'elu na room ka ọ parlour ha da-agbatu agbatu ụmụ ihe a adịrọ mma ọ ị rapụ fa fa gbatuo ana ụbụrụ fa a na-emepekwu anya na idebe mmadụ n'elu mgbe ọbụla ọ ka ejigo ọgwụ ọ dịrọnụ mma ịghọta because onwe ka mmadụ esi nọkata n'elu onwezie mgbọsị one very good day mgbe ọbụla ọ gbatutezie ana ị fụ na akụkọ ya nwecha ka ọ na-adị ọ sụlụ oyibo gbago elu ọ sụlụ oyibo tuo ana ụmụazị ibe ya sef ga na-eli nke ndị ọcha kpọrọ office n'isi nke ọ mgbe anyị abụọ nọkata abịa ebe e kwesịrị na-asụ igbo ilen biko parents hapụnụ ụmụaka na-amụta it's all very very important no matter what ọ sị ya bụgodu na ihe very very oke mkpa ọ dị very very oke mkpa ije mm, ọ dị oke mkpa ọ dị very very oke mkpa bikonu ọ sị ya bụgodu na ị ga-eduga ya obodo oyibo duru ya gaa Amerịka duru ya gaa eh, South Africa rapụkene ya ka ọ bata na ala anyị bụ Naijiria igbo ka ọ sụgodo ka ọ asụsụ sụgo n'asụsụ asụsụ ya igbo ka ọ dị mma em, akpọta ndị igbo niile ọ dị ka ndị igbo niile a ga-ejikọnwu ọnụ wepụta ofu onye ga-achị obodo anyị bụ naijiria abịa na egwu nke a ịbịakwa ịjọba ịkpọfụta m n'ọmụ kedu ife ọ dị ka ọ- ife mee ha ma nji nọkọ ọnụ
onye ọbụla one man show nwe akpọ one man show onye ọbụla kwụrụ onwe o nwerọ onye chọ ka ọ nọdụ n'okpuru ịghọta otu ị nọ na mụ na ya nọdụ n'ọfịs a kịta o nkwa ya agba nọkọta nọkọta nọkọta I will see myself na-achakpa gị anya ka m nọdụ n'isi ka ị nọdụ n'ọkpa and ngwa ha ekwekwu ngwa anyị kwa ka mụ nọdụ n'isi gị ịghọta ịghọta the thing achọghị m ịba ikwu too much about it ọ ife a mere o ji wee dị ndị igbo ji wee tụọ ilu sị na igbo enwe eze
igbo enwe eze daalụ nne e, ka i si zaa ajụjụ niile na nkebiri na nkebiri na mkpọbiri anụmala ga-ebe nkebiri nkebiri ya ọ na- ọ na-adị mkpa nnọọ daalụ nne ama m na anyị kpọọ gị oku ọzọ na ị ga-abịa zaa anyị udo udo Ee, ọ ga-adịrị gị na mma em ndị igbo ndị kiriri anyị na ndị obodo anyị bụ naijiria unu fụ ka anyị si wee weta a nkata anyị na nwanne anyị nwoke kpara n'izu ụka n'isi njedebe asị m na ọ ga-adịrị ndị igbo niile na mma eke orie afọ nkwọ ka emesịanụ
Cha cha cha cha cha Igbo kwenu mụanụ zụanụ rienụ ṅụanụ nkịta sị ka a tụpụrụ ya ọkpụkpụ n'iro ma hapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ igbo wee kwue na ọ na-abụ ekwekọa ama gbaa igbo amaka